Kodi mukudziwa zoti kachilonda kakang'ono ka ku barbershop katha kukuikani pa chiopsezo chachikulu chodwala nthenda ya hepatitis B? Hepatitis B ndi kachilombo ka mtundu wa virus komwe kamagwira chiwindi chathu. Chiwindi chathu ndi chiwalo chofunika kwambiri. Chimatsuka magazi, chimasunga mphamvu ya m'thupi, paja tinaphunzira kuti glucose uja wina amapita kumeneko eti, komanso chimathandiza kugaya chakudya. Kachilombo ka hepatitis B ndi ka silent killer kapena kuti kamatipha mwakachetechete chifukwa choti kakalowa mthupi mwathu kamatha kukhala nthawi yayitali ife osadziwa kuti tili ndi matenda ena aliwonse akuluakulu pena thupi lathu limatha kumenya ndithu kachilombo kameneka mpana ife nkuchira tisakudziwa koma mwa anthu ena kamawapatsa matenda amatha kumamva kutopa majointi mumkumapweteka maso manja amatha kupanga chikasu jaundice komanso pambali pa mimbapa chakumanja pamatha kumapweteka pamenepo mpene pamakhala chiwindi kachilombo kameneka titha kupasirana mnjira yogonana kubwerekana zinthu zobolera kaya ndolo zija amapangira matatu zija mayi amathanso kupasira mwana pobereka ku barbershop m'masaluni anthu enanu nde mukumati a timatha kupewa zimenezo ngati hiv amapasirananso choncho hepatitis b ndi mtunda wina chifukwa cha zifukwa izi kachilombo ka hiv kakakhala titenge kuti paleza kamatenga mphindi kapena kuti mwina ma hours kuti kafe pomwe kachilombo ka hepatitis kamatha kukhala paleza paja mpaka na 7 days masiku 7 kali pompaja ndipo chifukwa choti tizilombo timeneti timaberekana kwambiri timakhalamo tambiri kwambiri pa dontho limodzi la magazi Kachilombo kameneka kali ndi mphamvu yokulowani inuyo yokupangani infect times times 100 kuposa kachilombo ka HIV kapena kuti pa chizungu it's 100 times more infectious than HIV. Si pano yayi ndi kachilombo kamphamvu kwambiri. Tikapita kukapereka magazi amayeza magazi athu aja matenda osiyanasiyana. kuphatikizirapo hepatitis B ndi hiv anthu enanu magazi anu aja akaakana mumangoganiza zokuti a mwina ndili ndi hiv kukayezesa hiv kupeza zoti muli negative nkumadabwa kuti ah, magazi anga anaakana chifukwa chani hepatitis B ilibe mankhwala koma anthu amatha kukhala nayo kwa nthawi yayitali osadwala nayo munthu woti ali ndi hepatitis B athaso kukwatira munthu woti sali ndi hepatitis B koma mpofunika kuti munthu amene alibe uja atenge katemera wa hepatitis B ndikuyezedwanso zinthu zina zingapo Ku Malawi kuno katemera ameneyu alipo makamaka kwa anthu ogwira ntchito mzipatala. Hepatitis B imaononga chiwindi ndipo imathanso kuyambisa khansa ya chiwindi. Barbershop, masaluni, anthu amatatu osangoti basi ka spirit pya pya kuti pamenepo mwateteza clipper yanu ayi. Mukuyenera kukhala ndi medical grade disinfectant ngati ndithu za kuchipatala za ku theater ife osati mabala ena aliwonse amene amaoneka iyayi khulupirira kuti mwatolapo zinthu ziwiri zitatu za nthenda ya hepatitis b lero tiyeni tagaireni azinzathu chifukwa choti anthu ambiri sadziwa za nthenda imeneyi iyayi zikomo kwambiri mwakoma nonse